and that's it, there is no other way around it and no matter what kind of eh spin they try to put on it, it just comes back to that, this has to be paid for and it has to be paid for by the state. info. Aoife,
ní gá díot na sonraí go léir a insint dom inniu, ach ar mhiste leat cuid de na scéalta pearsanta duit a insint dom maidir le Nika i do theach agus i dtithí na ndaoine i nDún na nGall a thoil? A Darren, tá fadhb bocht againn anseo i nDún na nGall le mica, rud atá cosúil le pírít, agus b'fhéidir gur chuala do chuid éisteoirí faoi pírít roimhe seo. Seo bricí lochtacha nó rotten bricks atá istigh sna foirgnimh againn agus inár gcuid tithe agus tá tithe daoine ag titim síos thart orthu. Tá sé ag mo theach féin agus beidh orainn an teach a leagadh agus a ath-thógáil amach anseo. An raibh tú sásta leis an líon daoine a tháinig amach ag léirsiú sa phríomhchathair inné Dé Máirt? Sílim go raibh sé dochreidte maith. Bhí na mílte thíos ó Dún na nGall, éacht ollmhór déanta ag muintir Inis Eoghain, muintir Dhún na nGall, muintir Mhaigh Eo, Contae an Chláir, muintir Bhaile Átha Cliath a chuir suas linn, ag siúl trí sráideanna s'acu agus a thacaigh linn go mór agus an tacaíocht a thug achan duine eile dúinn chomh maith agus muid ansin. Bhí sé ar dóigh ar fad iontach dearfach agus caithfidh mé a rá go raibh an slua go maith múinte macánta. Bhí an agóid í féin ionta síochánta agus tá gach duine ag tabhairt ardmholadh do mhuintir Dhún na nGall inniu as ucht iompar s'acu ar an agóid í féin. Chuala mé thú ar Barrscéalta ar Raidió na Gaeltachta maidin inniu agus cuid de tú ag caint ar Seacht Lá inné ar TG4 a bhí tú ann uaidh. Cad a cheapann tú faoi fhreagairt an Rialtais do chruachas na ndaoine a bhfuil mica ina dtithe acu, Aoife? Sílim gur tús é ach agus tá mé sásta gur éist siad linn agus creidim munar thuig siad cé chomh dáiríre is a bhí muid roimhe seo tuigeann siad go maith anois. Ach ag an am céanna ba mhaith liom sonraí a bheith agam. Tá sé maith go leor a rá go bhfuil tú gul tús a chur le rudaí, go mbeidh tú ag obair go gasta ar rudaí, go ndéanfaidh tú gach ar féidir leat fá choinne daoine, ach níl sonraí ar bith ansin. Tá rudaí de dhíth orainn ar pháipéar, tá cinnteacht de dhíth ar daoine agus tá brú ama anseo mar tá tithe ag titim síos thart ar teaghlaigh. Má ndeireann an rialtas go bhfuil siad cúiteamh níos lú ná 100% a thabhairt do na dhaoine a bhfuil mica ina dtithe acu, an mbeinn i gceart a rá go nach bhfuil sibh chun éirí as an bhfeachtas chun 100% a fháil? Tá, ní stopfaidh muid go dtí go bhfuil 100% ag gach duine. Sin deireadh an scéil. Ní thig leat 100% a thabhairt do dhaoine le pírít acu i mBaile Átha Cliath agus gan 100% a thabhairt do dhaoine eile le fadhb níos measa acu, caithfidh mé a rá fosta, in áiteanna eile sa tír. Níl seo ag tarlú i nDún na nGall amháin fosta, caithfidh daoine tuigbheáil sin. Tá seo ag dul a theacht aníos in achan áit sa tír. Seo rialachán. comhlachtaí tógála agus ba cheart go mbeadh an Stát ag amharc i ndiaidh seo agus ní raibh siad so caithfidh an Stát díol as.